ndewonu aha m bụ Chiamaka Achebe abụ m onye Obosi nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North Anambra steeti aha m bụ nwaada Nkiruka Nwabueze esi m na mpaghara Njaba nke dị n'Imo steeti afa m wụ nwaada Ebubechukwu Keme Blessing abụ m onye Ekwulumili nke dị na Nnewi South nke Anambra steeti aha m bụ Ogbonneya Chibuisi Samuel abụkwanụ m nwa afọ Igbo esi m n'Abia steeti afa m bụ nwaada Chukwudiebele nwankwọ abụ m onye uke nke dị n'okpuru ọchịchị Idemili North Local Government nke Anambra steeti aha m bụ nwaada nsọmma ụfọdụ na-akpọ m nsọ ụfọdụ na-akpọ m pamela nke ọbụla ị kpọ m m aza Abụ m onye Ehime Mbano nke dị na Imo steeti, Naijiria.
Aha m bụ Nwaada Ekebelidi Ọlụchukwu. Abụ m onye Ebonyi steeti. Aha m bụ Nwaada Ifeyinwa na ejima m bụ Ifeọma. Ihe e ji mara anyị bụ Ejima Glitters. aha m bụ nwaada mmachi nwokoro abụ m onye amụkwu Ngodo Isuochi nke dị na mpaghara abia steeti
aha m bụ Ịfụnanyachukwu ada nkanụ east nke dị n'enugu steeti aha m bụ Mmesoma ọnụọha abụ m onye ụmụnachi nke dị n'okpuru ọchịchị Nkwerre nke dị n'imo steeti aha m bụ maazị ọchụlọ Christian Abụ m onye Abia steeti. Aha m bụ Nwaada Chisaram. Abụ m nwa afọ Igbo.
Nchekwube anyị bụ ka anyị na-asụ Igbo na Igbo amaka. Igbo sọkwara ụsọ.
Asụsụ Igbo bụ njirimara onye Igbo ọbụla. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa ka onye Igbo ọbụla na-egosipụta ihe eji mara ya anyị na-asụkwanụ Igbo na Igbo dịkwa nnọọ mma asụsụ anyị amakakwa asụsụ Igbo bụ asụsụ pụrụ iche asụsụ Igbo bụ akara njirimara ndị Igbo ka unu na-asụkwa Igbo achọrọ m ka unu na-asụ asụsụ Igbo ebe ọbụla ị nwetara onwe na-akwado asụsụ Igbo ebe ọbụla ị fụnarụ ndị Igbo sụbara fa Igbo asụsụ Igbo bụ ọmarịcha asụsụ tọgburu onwe ya biko ndị Igbo ana m ayọ unu Unu sụwanụ Igbo. Igbo niile ha biko ha sụba Igbo, na-asụnụ Igbo. Igbo amaka. Igbo dị ụtọ. Ka m were ohere a gwa unu ka unu sụwakwa Igbo. Onye mụta nwa, nya zụọ nwa ya ọfụma, kụziere ya ka esi asụ asụsụ Igbo. Maka na asụsụ ndị bụkwanụ ihe na-azụ ha n'ụwa. Onye ọbụla nwere ike ịgbahapụ gị n'ụwa mana asụsụ gị agaghị agbahapụ gị. A na-ayọ ndị Igbo ka ha na-asụ Igbo n'ihi na Igbo amaka. Igbo dị mma.
Igbo, Igbo sụba n'Igbo. Igbo amaka, Igbo atọka. Ana m eme ihe onyonyo a iji wee sị ka ndị Igbo na-asụ Igbo mgbe niile. Ndị Igbo, bikonu, asụsụ Igbo bụ njirimara anyị. Asụsụ Igbo bụ asụsụ anyị anyị agaghịkwa na-ahapụ ya gaa were asụsụ onye ọzọ tinye n'ọnụ taa ya ma roo ya ṅụọ mmiri ma jụzie ịnyụpụ ya ngwa were ohere a soro anyị na ọgba ejije anyị nke Facebook na YouTube nke a na-akpọ kwuo ya n'Igbo kwuo ya n'Igbo ga-egosipụta gị ndịiche dị n'asụsụ Igbo were ozi a zigara ndị igbo ndị ihe ọma na-adị mma ka ha soro anyị n'ọgba ejije Facebook na YouTube anyị nke a na-akpọ kwuo ya n'Igbo ndewonụ sonyenụ iru akwụkwọ kwuo ya n'Igbo nke dị na Facebook nakwazi na YouTube na-ayọkwazi ndị Igbo na-asụ Igbo ka ha soro iru akwụkwọ anyị bụ kwuo ya n'Igbo midia nke dị na Facebook nakwa na YouTube kwuo ya n'Igbo midia ebe ndị Igbo na-asụ Igbo ziezie ndị ọyị gị ndị ezinụlọ gị maka kwuo ya n'igbo midia ebe ndị igbo na-asụ igbo ngwa gaa zizie ndị ya adị gị kwuo ya n'igbo na facebook ya na nakwa youtube akwụkwọ anyị nke dị na facebook nke a na-akpọ kwuo ya n'igbo igbo ka unu sonyekwara anyị n'ihu akwụkwọ anyị na facebook yana na youtube nke a na-akpọ kwuo ya n'igbo kwuo ya n'igbo midia ebe ndị igbo na-asụ igbo kpọkwanụ ndị ị ma ndị ọzọ ị ma ha sorokwa ndị igbo ọzọ na-asụ igbo ị ma ha sorokwa na ihe nke a na ihe nke a amakakwanụ asụsụ anyị nke a amakakwanụ igbo dị na mma ka anyị soro wee kwanite asụsụ anyị ọ dị mma ka i kwanite asụsụ igbo ọfụma afa iru akwụkwọ anụ ọzọkwa bụ kwuo ya n'igbo Lee anya hụ na ị na-eso kwuo ya n'Igbo midia na Facebook makwazi na YouTube.
Na Facebook, aha ya wụ gịnị? Kwuo ya n'Igbo. Sonyere anyị na Kwuo ya n'Igbo midia ma Facebook ma na YouTube. Biko